igbo ndị ọma na-ege m ntị ebe m nọ tata wụ na Germany anọ m na Berlin ebe a na-enwe mgba- ọ- um, ọgbakọ um, Global Economic Summit na ihe gbasara agriculture um, since ụnyaahụ anyị batara ebe a um, African countries niile Zimbabwe, Botswana, South Africa, Kenya, a lot of African countries nọ ebe a ndị obodo anyị bịara ebe a ọ wụrụ ndị ugwu obodo asaa steeti asaa n'ugwu zitere ndị be ha ebe a steeti anọ atọ na ndị ofe mmanụ zitere ndị be ha ebe a ka ha bịa nụ ihe na-eme o nweghị onye o nweghị steeti nọ n'anị Igbo the seven states of anị Igbo nwedịghị ofu onye si n'obodo anyị wee bịa ihe na-eme ebe a kịta wụ na ha bịa sign ya memorandum of understanding maka export ndị ọzọ na-eme in terms of agric and in terms of resources capabilities ndị a nwere ka ha were mezie obodo ha o doro anyị anya na obodo anyị dị very rich in agriculture mana a sị na onye na-anọghị ebe a na-eke anụ na-enweta ọkpụkpụ anụ m pụta ana m ajụ kedu ihe na-eme na anị Igbo na seven states ndị Igbo nọ gọvanọs anyị niile kọmishọna for agrikọlchọ kọmishọna for finance kedu ebe ha nọ ụdị ihe ndị a na-eme a sị na e dere ha leta na o nweghị nke zara so ihe ị ga na-ajụ wee na-ajụ onwe gị ọ kwa e kechaa ihe a niile anyị pụta anyị a na-anụ ka ndị ọzọ si eme ọfụma anyị a na-asị na a kpọrọ anyị asị na a kpọrọ anyị asị mana onye na-anọghị ebe a na-eke anụ like m kwuru bifọ na-eketa ọkpụkpụ anụ ndị Igbo kwesịrị ịpụta marakwanụ ihe ndị ọzọ na-eme sorokwanụ ndị ọzọ na-eme ihe ahụ n'obodo anyị na ọhịa niile juru obodo anyị Imagine fishery, piggery, a lot of investment tata ego a na-akpọ aha ebe a wụ nwa obere ego ndị a pụtara kịta saịn ya ebe a ama m afụfụ m tara wee bata nwuo na kọnferensị a maka na a nọ na-ajụ kedu ndị gọọmentis zitere gị kedu steeti ị na-ereprezent kedu gọvanọ ọ wụ m wee manage ya wee rejista as um, onwe m bata ebe a with company m batakwa fụ ụmụ Igbo abụọ nọ ebe a young boys mana kedu ihe m ji ekwu okwu a ndị Igbo anyị kwesịrị ịghọta na global politics na ya nọrọ ya domestic politics na Naịjirịa ya nọrọ ya ụnụ afụgo ihe niile na-eme anyị kịta anaghị asị anyị kwarụpụọ kwarụpụọ ejide ụlọ anyị na Lagos edistrọị ya ya ejide nke nọ n'ugwu Hausa ndị ugwu Hausa na ha akwado ime nke ha ị gbadata n'ana Igbo kedu ihe youths anyị ga-eme kedu ka anyị ga-esi wee bunie ana Igbo elu ọwụghị oge ọbụna anyị anọrọ na-eme reactive eme anyị ihe anyị ebe akwa ka ụmụaka kedu na ihe anyị ga-eme agriculture financial IT infrastructure a lot of government needịrị ihe ndị a anyị nwere ike train ụmụ anyị in IT ha nọrọ na Naịjirịa na-akpata ezigbote ego na-arụ ọrụ ndị India na-eme ya ndị South Africa emewe ya na team m na-arụ ọrụ enwere m ndị ọrụ from South Africa nwee ndị ọrụ from Egypt nwee ndị ọrụ from Algeria then India ndị a na-asọplai offshore resources IT companies na-ewere ha n'ọrụ kedu ihe na-eme na ana Igbo na anyị ebidobeghị ihe a Abia steeti Imo steeti Anambra Enugu Ebonyi Delta kedu ihe unu na-eme kedu ihe governors anyị na-eme kedu ihe commissioners ndị emere appoint na-eme enwere commissioner for finance nwee commissioner for agriculture kedu ihe ndị a na-arụ kedu ihe mere na ha anaghị achọpụta ụdị ihe na-eme ebe a tata bịa soro ibe ha nọrọ sorokwanụ ibe ha saịnịa memorandum of understanding a sị na onye na-amaghị ebe mmiri si mawa ya anaghị ama ebe o si kwụsị ndị Igbo ka anyị nebara n'onwe anyị anya ka anyị mee na ihe ka ndị ọzọ si eme ihe ọwụ sọsọ mansion egosiri na krismas ọ tọka m ọ tọka m mana kedu ihe ọzọ anyị kwesịrị inwe industrial clusters onye ọbụna nwere ofu mansion n'ụlọ biko wetara naanị ofu industry ọ bụ na enwe industry na Nnewi kedu part of that industry enwere na Arọndizuogu kedu part ya enwere n'Enugu onye na-eme tomato na Nnewi onye na-eme the can eji eme tomato onye na-eme tomato puree plastik eji eme tomato ekee ihe a na ana Igbo niile sọsọ ofu tomato industry nwere ike inye gị 16 by products ekee ihe a na ana Igbo niile ka ụmụaka anyị nwee ọrụ ọha na eze ndị Igbo ana m ene unu ọ wụghị ichenji constitution ọ wụghị ịsị nwaanyị jee chịwe ụmụ nwoke Chief Emmanuel Iwuanyanwụ anya ka m na-ene unu unu were ihe dịka Ọhanaeze kwesịrị ị ịwụ ihe e, organization a ga-eji wee kpọkọta ndị Igbo wee nye ndị Igbo perspective unu were ha na-egwu politics nwaanyị sekwa nwaanyị asị ihere na-eme m as onye Igbo na ndị ofe mmanụ bịara ebe a ha ruru iri na atọ achọzighị m ikwu maka ndị awụsa n'ebe a ndị igbo onwe ha maka na ihe unu na-efocus on wụ ka unu ga-esi ka esi egbu our youths ka esi aburn our villages onweghị onye na-efocus on constructive development enugu steeti jisi ike abia steeti chukwu gọzie gị anambra steeti jidenụ nke unu ji mana e needịrị more e needịrị ime more ka ndị be anyị ka ụmụaka anyị ghara ịchị anyị ọchị ghara ịbụ anyị asụ n'ihu ihe juru ebe a african countries juru ebe a naijiria bịara ebe a mana o nwere nwere ndị onye igbo nọ ebe a ndị igbo chụọnụ eghu ojii tupu chi ejie ka anyị mụta ka esi eme global politics mụta ka esi eme domestic politics ka anyị soro ibe anyị keta oke anyị ji pụta n'ụwa